hello ụmụnne m ashị m ụlọ ụlọ bọkeri ụfọdụ ụmụ nwoke la ndị enweghị ihe ha ma arụ ụmụ ọtụrụ opiola mma emeji eruo ha ashị nwaanyị ngwa kama ka m zaba aha lụwazie m ha esoro nwaanyị laa be nna ya ga buru ihe ahala ụlọ sef aharala ụlọ ụmụ nwaanyị ahụ ahala ụlọ ha lụọ nwaanyị nwaanyị ụmụ nwaanyị ajụjụ ịga aka mmụọ nke e nke nwa agara ịlụ gaa ịlụ iwe oju ọchị ewe ochila laghaha ịlụ ụlọ la onye ahụ m bịabara nnọọ ka ọ lụchie asị nwoke lụọ ka ọ lụrụ ka ọ mụwa nwa la obu nwata nwaanyị wuru ọlụ ishi la nya achọghị nya alụọ ji nya ejela ejegharị ahụ agba ahụ ashanti nya eje gba ahụ bụ ashawo ka nya ngara ji la nya chọrọ nya lụọ ji nya chịbara ụkwụ baa la ụlọ la nya like hụ ụmụ ihe aharala ụlọ shi aharala ụlọ ashịhụ mala nke mma ahịachi m ahụ wụ la ụmụ nwoke erujiri shi habajia aha nwaanyị la ụlọ ụmụ nwoke ejejia lụọ nwaanyị ahụ ha la nwaanyị eburu ọwụ ọkwala nwaanyị a nwaanyị ụmụ nwaanyị woola akpaji ike ihe nke ụmụ nwaanyị mmemme oke bịa mmegwụrụ ka ha megwụrụ ụmụ nwoke ihe ha megwuru ha n'ụwa mvụ si ọkwa ọkwa ọkwala ihe mmụta ihu legbuo ụmụ nwaanyị ndị ahụ anya o nwere nke atachiri ma m hụrụ nnọọ ọ shị la nya alụrụ ịbụọ la nya akala aka ịlụ ọjọ achọkwa la nya chọrọ ịlụ ọzọ ịlọ la nya la-agara ha agụ nwoke alọrụla ya dị nwaanyị aga agụ kọtawa ihe oheri nwaanyị kọtagbuo ihe oheri onye ọ shị la lajile egoro ịbọsa la ji la egori ihe nya ma asụ la nya adị oke weight ihe ji mmemeri lọ ji a onye ọ akpọ ji ya awụkwa nwaanyị awụkwa nwaanyị la alụji nwoke ihe ihe eche ihe ihe ụmụ ụwa nchọkwara wụ ashịlọ ihe la adụ mma ala ha ashị la ele ha kpọdo ishi la ala lọ ashị la nwoke kwesịrị ịlụwa nwaanyị ha atụgharị ya shị la nwaanyị kwesịrị ịlụwa nwoke nnụ ka ele eme ụlọ ụmụ nwoke la ụmụ nwaanyị nnụ la-eme ụlọ ụmụ nwaanyị wee ụlọ emeji ha gaa ịlụ ha ha alụ ha na ekpo ha ekpo kpo ha ofu onye ọrụ ya awụrụ nsa akwa ọrụ ofu onye awụrụ nshi nri ọrụ nke ọjọ aghọọ nga agụ nga nga nga ahịa ọrụ nke ọjọ amaghịlụ m and ụmụ nwoke ndị ahụ ha bịa ha ekweta m ka nwa nna nna amalụ ka ha nshi eshi ha nshi eme ejie ụmụ nwoke na ngwụla ha la like ya ga ejie mgbe ha rụziri ka ahụ ha kwalata onwe ha maka ya agakwubeghelu nwaanyị ya mgbe niile nwata nwaanyị sịlọ mgbe ya chọrọ ha na ha chọọ na ya na-abịa and ọ mụọrụela nwa nna o kweha amụ ọjọ ya hafụ ahụ ụmụ nwoke la atọ nta ọ mụọrọ nwa gari ga mee nwa adopt njili ya ihe o ji hafụji ịmụ nwa machila ya la like ụmụ ke e mere nwa adopt nwa nka nka ụlọ ya la ajụ iru ma ole edoka nwa nka nka ụlọ nne na nna ịhagharị ayi ọkwakele ọkwakele lezi mekerere wuchi m ebebekwe m hei ụmụ nwoke na ihere ulu na-eme m ihere ulu na-eme m ulu aka m ehe lekwelu ka ụmụ nwoke matụhu right ha ụmụ nwoke ụmụaji atụhukakwa alọ right ha nne na nna doo ọkwa ya ka mma achịrị ihe ụkwụ ọrụ anyị gaa kwala isi ga egwawa ụmụ nwoke na ọhọkwa ha aha nwaanyị la ụlọ lachi ọha ji ezaba aha nwata nwaanyị buru be ya nwata nwaanyị bịa bịaghachila ọ bịara ịlụ ahachi leelee ike lụmala bride price ya alụkwuola isi nwoke ọnya ma ajụjụ nshi ka njụ ulu ulu mara zala m la comment section dolu